dɔgɔkun o dɔgɔkun ni an ko a ma ko mi-temps citoyenne ka ɲɛsin kɛ fasoden ɲumanya o yɛrɛ bɛ se ka sabati an dusukun na cogo jumɛn na wulikajɔw ni cɛsiriw jumɛn bɛ se ka bila an kelen-kelenna yɛrɛ fɛ ka ɲɛsin anw ka jamana ma min b'a to anw ka jamana a bɛ degun min kɔnɔna na a bɛ se ka bɔ a degun kɔnɔna na cogo min na ni anw ka jamana ta k'a lajɛ degunba min ni o bɛ anw ka jamana kan ni kodɔnbaw bɛnna o kan o de ye k'a fɔ faso yɛrɛ kanu o ka dɔgɔ an caman yɔrɔ walima dɔnbaliya dibi ye o bɛ an caman yɔrɔ ka ɲɛsin an ka jamana yɛrɛ foroba cakɛyɔrɔw ka taa se a cakɛyɔrɔ minnu bɛ yen nɔ ni ye jamana kɔnɔdenw yɛrɛ bɛ se ka nafa sɔrɔ o baarakɛyɔrɔw la o kama ka to ka wele bila maa ni maaw ma minnu ye maa hakili juru canin ye walima minnu ye maa kodɔnnaw ye k'u wele ka na ni jɛmukan in kɛnɛ kan min b'a to an bɛ se ka na ɲɔgɔn bilasira o hukumu kɔnɔna na bi mi-temps citoyenne jɛmukan kɔnɔna na wele bilara mangal tarawele ma mangal tarawele ale maa hakili juru canin ni kiiri ko ta fanfɛla la ani ale bɛna kuma mali yɛrɛ wasabulon kan ni an b'a f'a ma assemblée nationale n'i ye wasabulon ta k'a lajɛ jumɛn don dɛ jɔyɔrɔ jumɛn b'a la jamana yɛrɛ kɔnɔna na walima jɔyɔrɔ jumɛn b'a la bɛɛya yɛrɛ sabatili la ni an k'o ma ko démocratie ni assemblée tɛ yen a bɛ se ka kɛ cogo jumɛn na ninnu bɛɛ lajɛlen na kɛ ɲininkali ye min bɛna kɛ mangal tarawele la a na se ka jaabi di an ma o la ka foli lase aw ma k'aw ladɔnniya k'a fɔ nin jɛmukan min ni a filɛ nin ye ni an b'a fɔ a ma mi-temps citoyenne a bilalen don sen kan projet foot express citoyen fɛ ka kɛ ni danemark lasigidenso min bɛ anw ka jamana kɔnɔ u ka dɛmɛ ka taa se fonds d'appui aux moteurs du changement n'o ye an b'a fɔ ma FAMOC olu fana ka wulikajɔ walima olu ka cɛsiri bɛ a ko nɔ la ka foli lase bɛɛ lajɛlen ma tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ni tele ɲɛta yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ o de kɛra sababu ye ka nin baara in bila sen kan ni an b'a fɔ a ma mi-temps citoyenne ka foli lase aw bɛɛ lajɛlen ma yanni an ka don ɲininkaliw kɔnɔna na karamɔgɔkɛ salamu aleykum. Mm, aleykum salam.
tarawele. Mm, ayiwa ka foli lase nin waati in na tele ɲɛta filɛbaaw bɛɛ lajɛlen ma mm-hmm. farafinna gun kan ka taa se diɲɛ yɛrɛ fan tɔw bɛɛ lajɛlen ma. Mm-hmm. oui. ayiwa ka foli kɛ nin waati in na. ɛɛ Mangal Tarawele. bon enfin n b'aw fo. tabarika tele tele ɲɛta ɛɛ ɛɛ ɲɛmɔgɔw. n bɛ bɛɛ fo minnu sera ka hakili sɔrɔ. ani association i ye minnu tɔgɔ fɔ. ani ambassade du Danemark. ka hakili miiriya sɔrɔ ka se ka nin baro sugu sigi. walasa ka jamanadenw kunnafoni. eh, jamana taabolo ni fanga bolofaraw bɛ cogo min na mhm. danfara minnu b'u ɲɔgɔn cɛ an ka se ka ɲɔgɔn faamuya o kow kan mhm. hakili la waleɲuman don mhm. ni n tɛmɛna ka bɔ yen n bɛ eh, tele ɲɛtaa filɛbagaw wa n'a lamɛnbagaw n bɛ foli bila ka taa olu fana ma ka ka bɛɛ fo tabarkala ayiwa an bɛ i yɛrɛ fo ka i waleɲuman dɔn eh, mangal tarawele eh, bamananw bɛ a fɔ cogo min na hali n'i y'a sɔrɔ tuma dɔ la gɛlɛya b'a la k'a fɔ maa lakali ma i yɛrɛ da nka ka tele ɲɛtaa filɛbaaw ka u ladɔnniya nin waati in na ni maa ko ko mangal tarawele a ka se k'a yɛrɛ kofɔ dɔɔni tele ɲɛtaa filɛbaaw i bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ
Bon i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na a ka gɛlɛn mɔgɔ ka se ka i yɛrɛ fɛn fɔ i yɛrɛ kan cogo dɔ la n bɛ se ka bakuruba damadɔ dɔrɔn ta k'a yira k'a fɔ n ye sariya kalan de kɛ n ka ekɔlibaw la n y'o de kalan ka tila ka kiritigɛ kalan donc n ye baara daminɛ ka kɛ kiritigɛla ye kayi kiritigɛso la n ye san damadɔ k'o la tagalen ɲɛfɛ n tila ka sigi kiritigɛso minisiri minisiriso min bɛ kiritigɛ kunna n sigira yen ka kɛ kɔrɔsigi ye san damadɔ ka tila ka bɔ yen ka taga kuluba perezidansi la n ye san tan jate de kɛ yen perezidan att kɛrɛfɛ amadu tumani ture n m'ale ka eh, baara baarakɛyɔrɔ la ale ka kɔrɔsigi tun ye n ye tilala ka bɔ yen ka taa faransi mhm. ka kɛ mali consul ye lasigiden minnu bɛ yen mhm. minnu ka baara ye ka i cɛsiri an ka jamanaden minnu bɛ kɔ kan mhm. ka olu ka kunkanko ɲɛnabɔ donc n kɛr'o ye faransi san damadɔ Eh, fo 2015 2011 fo 2015 mhm. eh, san ba fila ni tan duuru mhm. hakili la donc seginna ka b'o la mhm. eh, bibi na n bɛ baara kɛ lamɛrikɛn jamanaw ka cakɛda dɔ bɛ yen an b'a ko usaid olu ka u ye baara yɔrɔ dɔ boloda ka ɲɛsin kirikow ma donc n y'o bolofara dɔ ɲɛmɔgɔ ye bibi na an bɛ yen de tabarikala ayiwa nin bɛɛ lajɛlen dɔnni kɔfɛ eh, an fɛ nin diyara an ye kosɛbɛ bari an b'a dɔn k'a fɔ mangal tarawele jɔyɔrɔba caman bɛ anw ka jamana kɔnɔ a ka diya ala an ka jamana yɛrɛ kɔ kan i ye jɔyɔrɔ minnu k'olu fa bi e bɛ an bolo kɔrɔ eh, nka an ka masala fanba bɛna boli fɛn min kan o de ye wasabulon ye ni an b'a fɔ a ma assemblée nationale ni maa ko k'e k'a fɔ assemblée nationale k'a ɲɛfɔ malidenw ɲɛna faamuya jumɛn bɛ se ka sɔrɔ a la wasabulon yɛrɛ ye jumɛn ye assemblée nationale
nci ka ɲininkali la n'a jateminɛ an bɛ fanga mun na n'an b'a fɔ ko démocratie dɔw b'a fɔ ko bɛɛjɛ fanga eh, n'i y'a jate minɛ kuloma saba ba de bɛ bɛɛjɛ fanga la mm-hmm.
a sigilen don kuloma saba kan kuloma saba i n'a fɔ guwakulu saba voilà mm-hmm. mm-hmm.
guwakulu fɔlɔ u b'a fɔ o ye président ni a ka gouvernement ye a bɛ f'o ma ko exécutif pouvoir exécutif voilà o ye o ye guwakulu fɔlɔ ye eh, filanan o ye wasabulon ye minnu bɛ sariya sɛbɛnw ta ka sariya waleyaw ta jamana kɔnɔ o ye filanan ye sabanan o ye kiriko wasabulon ye minnu bɛ kuma kiri kan olu bɛ yen ka danfara kɛ ni faamuyali ma sɔrɔ gun tɔw ni ɲɔgɔn cɛ olu bɛ se ka kuma u ni ɲɔgɔn cɛ ka faamuyali lase tɔw ni ɲɔgɔn cɛ donc o de kan u b'a fɔ i tɛ se ka bɛɛjɛ fanga kofɔ cogo si mhm. n'a ma n'i ma olu kofɔ cogo si mhm. wajibi de don mais n bɛ fɛ ka mun fɔ mhm. e, n bɛ fɛ ka hakilijagabɔ de kɛ ka yira k'a fɔ a bɛ maaw dɔw ɲɛna ko tubabu de nana ni e, wasabulon ye an ka jamanaw kɔnɔ n'i y'an ka fangaw sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ kabini lawale la n bɛ se ka misali ta mm. parce que ne yɛrɛ bɛ bɔ yɔrɔ min na mm-hmm. n'o ye moti jamana ye mm-hmm. eh, fanga dɔ tun sigira moti jamana na o y'a sɔrɔ tubabu tun tɛ yen mm-hmm. a fɔra ko diina seku amadu de tun y'o ɲɛmɔgɔba ye seku amadu n m'a dɔn n'a y'a ko mɛn tariku la voilà seku amadu ka fanga a kɛlen ka fanga sigi san ba kelen ni bi seegin ani tan ni seegin a ka fanga sigilen a y'a yira k'a fɔ k'ale kelen tɛ se ka fanga boli jamana kɔnɔ donc a ye sɛbɛn ci k'a bila ka dɔnnikɛlaw ɲininka u hakililata la jamana kan ka taa bolo jumɛn de kan i y'a faamu o kɛlen eh, ja- eh, a ye a ye tarikuw ci dɔnnikɛla kɛmɛ de ma minnu y'a jaabi mɔgɔ bi naani olu de ka jaabili tun ka ɲi ni tɔw bɛɛ ta ye mm-hmm. a y'olu sugandi k'a gɛrɛ a yɛrɛ la mm-hmm. k'a sigi donc n'a bɛ fɛ ka sariya mun ta mm-hmm. diina kɔnɔ a bɛ sariya nin ci olu ma fɔlɔ k'a lajɛ ka sɛgɛsɛgɛ est ce que sariya mun bɛ fɛ ka ta est ce que a ni silamɛya ka kan est ce que a ni est ce que a tɛ jamanadenw degun donc fo k'olu olu de sɛgɛsɛgɛli kɛ mm. ka yamaruya di k'a fɔ a seku amadu i fɛ ka sariya mun ta i bɛ se k'a ta mm-hmm. a n'a ka kan nin kɛra ka sɔrɔ nansara yɛrɛ nin y'a sɔrɔ tubabu yɛrɛ ma s'an fɛ yan fɔlɔ mais f'i ka n'i ma an ka kɔrɔlenw ɲininka mm-hmm. i tɛ se k'olu dɔn a bɛ k'i na ko tubabu ka fɛn natilen de don an fɛ yan mm-hmm. nin tun bɛ yen fɔlɔ i y'a faamu ɛɛ an bɛ wasabulon mun kofɔ ni tubabuw nana n'a ye an ka jamana kɔnɔ depuis an ma indépendance sɔrɔ n'o ye yɛrɛmahɔrɔnya ye kabini an m'o sɔrɔ a dɔ tun bɛ yen a dɔ tun bɛ yen colonisation tuma fo vote tun bɛ kɛ n'i y'a jateminɛ modibo keyita ninnu ala ka hin'u la mamadu konatɛ ninnu fili dabo ninnu amadun diko ninnu houphouët boigny ninnu a bɛɛ tun ye wasadenw de ye france assemblée nationale la nka tagalen ɲɛfɛ u kɛlen ka yan'an ka yɛrɛmahɔrɔnya sɔrɔ u tun ye assemblée sigi an yɛrɛ ka yɔrɔ la a fɔ ko assemblée territoriale i y'a faamu wasabulon mais o y'an ka yɛrɛ ka assemblée ye mhm. donc députés sigira yen n'i y'a jateminɛ yan'an ka yɛrɛmahɔrɔnya sɔrɔ mhm. ni n ma fili san ba kelen ni kɛmɛ kɔnɔntɔn mhm. ani bi duuru ni wolonwula élection mun kɛra o la eh, kalafili mun kɛra o la eh, rda tun ye wasaden bi saba ni duuru PSP tun ye wasaden duuru ye o bulon kɔnɔ olu de ni Senegal wasadenw jɛra ka indépendance ta k'a di Mali ma ka fédération du Mali an yɛrɛ tila k'an yɛrɛmahɔrɔnya ta kɔfɛ i y'a faamu donc o ye hakilijigin de ye pour que u k'a dɔn a fɛnw bɔra yɔrɔ min na ka dɔn fɛnɛ a ma daminɛ bi a ma daminɛ bi voilà donc ten de don donc wasabulon sigira kabini première république la modibo keyita ka fanga ka tila ka na fanga minnu nana o kɔfɛ deuxième république n'o kɛra musa tarawele président musa fɛ ka na fo troisième république alifa y'o tu tigɛ fo n'an bɛ don min na ko bi wasabulon nana ten de wasabulon fanga la wajibi de don wajibi de don parce que ni n y'a fɔ cogo min na minnu ye exécutif ye président n'a ka gouvernement olu ye ka baara ye ka siri ni fɛɛrɛw cɛtigɛ pour que jamana ka se ka jamanadenw ka se k'u sago sɔrɔ baara ka se ka kɛ jamana ka se ka bɔ nɔgɔ la u ka baara o de o de haminako ye mais pour que a ka fɔ k'a fɔ k'u bɛ baara mun na u ni fasodenw jɛkan de don fo sɛbɛn ka taa kiri ka taa ka sɛbɛn ka taa sariya sɛbɛn ka taa mhm. wasabulon kɔnɔ mhm. wasadenw fɛ mhm. minnu ye an bɛ se k'a fɔ jamana kɔnɔdenw ka ciden fanga ka se ka kumakan sɔrɔ olu yɔrɔ walima ka dalakan sɔrɔ olu yɔrɔ min bɛ se ka kɛ ka ɲɛsin jamana yɛrɛ k'a fɔ k'an jɛnna n'a ye fɛn min fɛ ka an bɛ fɛ ka baara mun kɛ n bɛ misali ta a k'a fɔ ko sisan ko kayi mara la an bɛ fɛ ka dugukolo dɔw labɛn pour que sɛnɛ ka kɛ hectare hakɛ hectare hakɛ hectare hakɛ nafolo kan ka don a dugukolo la pour que u bɛɛ ka se ka fɛsɛfɛsɛ fa ani fo ni jamanadenw ka jɛn n'a ye k'a fɔ ko jamakan don a tɛ se ka na k'a fɔ k'a bɛ mɔgɔw ka yɔrɔw bɔsi u la ten o donc ten de don donc wasabulon kɛli jamana kɔnɔ bɛɛjɛfanga kɔnɔna na wajibi de don parce que o b'a jira k'a fɔ ko minnu ka baara ye ka fɛɛrɛ tigɛ walasa jamanadenw ka eh, lafiya mhm. u k'u ka haminankow ka se ka ɲɛnabɔ mhm. ani minnu fana bɛ yen jamanadenw tɔgɔ la mhm. u da bɛ u da bɛ file kelen kɔnɔ nka mangali tarawele n'i ye nin baara in jateminɛ k'a la i n'a fɔ i bɔra sisan ka eh, wasabulon ɲɛfɔ an ɲɛna n'i ye wasabulon yɛrɛ lajɛ eh, kabiri anw ka jamana tariki ni a dɔfɔw la a ma daminɛ bi nka i bɛna ye k'a fɔ n'i ye wasabulon ta k'a lajɛ a ka kan ni maaw ye an bɛ se k'a fɔ a bɛɛ lajɛlen ka kɛ maa kalannen wa walima maa faamuyalen wa bari jamana eh, kumalatigɛw walima a kunko yɛrɛ ɲɛnabɔbaa fanbaw walima sariyako ta fan fɛ o bɛna da min de ɲɛ kɔrɔ o kan ka kɛ maaw ye min fɛnɛ ni eh, maa kalannen don walima maa hakili juru carinnen fɛnɛ don dɛ ka kisa ka kɛɲɛ ni a kisa ye
Eh, ba ne ka ne ka faamuya cogo la ne ka faamuya cogo la eh, n'i ko ko mɔgɔ kalannen dɔrɔn mhm. o bɛ sɔn ka ko gɛlɛya dɔɔni mhm. parce que an bɛ jamana minnu kɔnɔ n'i ye mali yɛrɛ jateminɛ bi mhm, i b'a sɔrɔ mɔgɔ minnu ma taa lekɔli la olu de ka ca o de ka ca mɔgɔ minnu ma taa ekɔli la o de ka ca ne hakili la o ka ca ni min taara ekɔli la voilà ne hakili la mun ka gɛlɛn wasabulonko la Ee wasaden minnu kan ka taa yen u ka u k'a dɔn u bila yen kun jumɛn de kama u k'u ta kun dɔn parce que o de don n'i ta kun dɔn fɛn mun na hali n'i ma kalan n'i ma hali n'i ma ekɔli kɛ ni jamanadenya eh, n'a eh, baara kɛcogo n'a ŋaniya b'i kɔnɔ baara kɛcogo ɲuman ŋaniya b'i kɔnɔ eh, i bɛ fɛ baara ka kɛ ka ɲɛ jamana kɔnɔ hali n'i ma taa ekɔli hali n'i ma tile kelen sigi table kan ekɔli la ah, n'i cɛsirilen don mhm. i bɛ se ka i haminako sabati mhm. donc ne ka faamuya cogo y'o de ye mhm. parce que n'i ko i bɛna kɛ ko mɔgɔ kalannen ko walima parce que fɔlɔ olu bɛɛ tɛmɛna wasaden sigi la o ni an ye misali ta jamana wɛrɛw la tubabu jamanaw na waatiw tɛmɛna olu fɛ pour que i ka se ka sigi wasaden bulon kɔnɔ fo nafolo hakɛ dɔ ka k'i bolo
fo nafolo hakɛ dɔ ka k'i bolo sinon i tɛ se ka taa i tɛ taa
jamana dɔw bɛ ten jamana dɔw kun o tɛmɛna jamana dɔw la mais bi bi na a carina bɛɛ n'a ka kan bi bi na bɛɛ n'a ka kan bɛɛ n'a bɛɛ kan ka na wasabulon kɔnɔ danfara ma kɛ k'a fɔ ko f'i ka ekɔli kɛ fo diplôme ka k'i bolo u b'a fɔ cogo min na dɛfo walima baki non non olu ɲininkali tɛ kɛ n hakili la jamanaden ɲumanya de ka gɛlɛn i k'i nakun dɔn n'i nana k'a dɔn i bɛ yen baara de kama mhm. parce que eh, n'i y'a jateminɛ mhm. n'i ye wasabulon baara jateminɛ mhm. eh, i b'a lajɛ k'a fɔ u ka baara carinen don san kɔnɔ bakuruba fila de la hmm? bakuruba kelen bɛ daminɛ eh, octobre kalo la i y'a faamu ale bɛ kɛ kalo fila ani tilancɛ jate o ye bakuruba fɔlɔ baara ye bakuruba filanan baara bɛ daminɛ avril o bɛ se ka kalo saba kɛ donc n'i ye san yɛrɛ kuru jateminɛ a bɛ komi kalo wɔɔrɔ de don o don wajibi a ka taga baara kɛ n'i y'a jateminɛ a bɛ taa wasabulon na parce que sɛbɛn minnu bɛ ni gouvernement bɛ fɛ k'a ta jamana baarako la o sɛbɛn ninnu fo ka lase wasabulon na fɔlɔ n'a sera wasabulon na u bɛ fɛnw sigi u b'a fɔ ma ko eh, jɛkulu baarakɛ jɛkulu a ko commission de travail o de bɛ sigi ka sɛbɛn nin lajɛ n'u ye sɛbɛn lajɛ k'a kalan k'a faamu u bɛ minisiri wele k'a ɲininka e minisiri bɛ fɛ ka nin baara nin kɛ nin ni nin est ce que i ye nin jate walima est ce que i ye nin yɔrɔ ninnu jate baara kɛcogo la baara kɛcogo ɲuman na u bɛ minisiri u bɛ sɛgɛsɛgɛli u bɛ minisiri ɲininka n'u bɔr'o la u bɛ se ka dugu mɔgɔ ɲuman dɔw wele k'u ɲininka ani mɔgɔ kalannenw mɔgɔ faamuyalenw k'u ɲininka a n ye misali min ta eh, sɛnɛkɛlaw ka baara sira ta fanfɛla la n'aw ka bɛ dugukolow labɛn san pour que ka aménager ka sɛnɛ ka se ka kɛ ka ɲɛ ka ji lase a yɔrɔ ma ka ɲɛ donc fo duguden minnu bɛ a ka wele bila olu ma k'u ɲininka cɛ an kalo minisiri minisiriso minnu bɛ yen minnu bɛ sɛnɛkɛlaw kunna fo a ka olu fana wele k'u ɲininka ka faamuyali sɔrɔ k'a dɔn n'a baara kɛra est ce que a tɛ mɔgɔw dɔw degun est ce que mɔgɔ dɔw ka dugukolo kan ka minɛ u la donc fa k'olu bɛɛ fɛsɛfɛsɛ k'a dɔn yanni sariya ka ta n'o kɛra tuma min na de n'o baara banna tuma min na de baara bɛ taa eh, wasabulon yɛrɛ ka jɛkuluba tɔnsigi jɛkuluba kɔnɔ mhm. n'a fɔ ko plénière mhm. i y'a faamu mhm. n'a taara plénière la don min na eh, mɔgɔ bɛ yen jɛkulu minnu sigira eh, sɛbɛn sariya sɛbɛnni kan minnu bɛ sariya sɛbɛn k'a fɛsɛfɛsɛ bɛɛ k'a dɔn mun don bɛɛ bɛ hakililata di ministre bɛ ɲininka mɔgɔ wɛrɛw bɛ ɲininka u b'a fɔ minnu ma minnu ni eh, fanga bi ɲɔgɔn kan fɔ olu bɛ kuma minnu ti fa- minnu ni fanga ti ɲɔgɔn kan fɔ olu fana bɛ kuma parce que olu bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ wasabulon kɔnɔ donc ni bɛɛ ye hakililata di tuma min na mhm. a bɛ fɛsɛfɛsɛ k'a dɔn mhm. ni taabolo kan ka kɛ mun ye mhm. ni sariya kan ka ta walima ni a tali ma se fɔlɔ n'an bɛ se ka jɔ fɔlɔ ka muɲu ka sɛgɛsɛgɛli kɛ a ko la hali bi wala an ka se ka faamuyali sɔrɔ donc a baara tɛ baara fitinin ye parce que n y'a fɔ cogo min na i b'o kalo wɔɔrɔ bɛɛ kɛ don o don i kan ka taa normalement mm. baara eh, eh, wasabulon kɔnɔ mm-hmm. ka t'i sigi ka réunion ni fɛnw kɛ mm-hmm. n'i tilal'o la kalo wɔɔrɔ tɔ min bɛ tu i bolo mm-hmm. i kan ka taa i elora minnu y'i sigi minnu y'i ta i ka t'u yɔrɔ k'u ɲininka o haminakow la minnu ye u ka danaya da i kan a ka kan i ka t'u fara ka t'u sɛgɛrɛ ah. k'u ɲininka uh-huh. a ah, an ye nin an ye nin sariya sɛbɛn ni sariya sɛbɛnw de ta wagati tɛmɛnen aw hakililata ye mun de ye ou bien sariya sɛbɛn nin kɔrɔ ye nin de ye a dabɔra nin de kama ɔ nka mankan nin ka suma anw ka jamana kɔnɔna na dɛ a tɛ fɔ nin de ma nansarakan na ko réquisition eh, n'o ye kɔmasegi ye ka segin ka taa jamana kɔnɔdenw yɔrɔ ka taa eh, a da u tulo kan k'a fɔ nin baara in de kɛra mhm. nin de nin hakilina in de sara an fɛ a bɛ fɔ ko restitution restitution voilà restitution restitution n'o o ye kɔmasegi ye ɔ nka o baara in ka suma anw ka jamana kɔnɔ eh, député i bɛ se ka Eh, eh, nɔ minɛ na wa walima eh, sanction de kan ka ta contre la ni san duuru dafara jamana kɔnɔdenw se jumɛn b'u ye ka nin waleya bɔ u da la walima ni a ma diya u ye u bɛ se ka fɛn kɛ na wa
bon députés bɛ ta députés bɛ ta wajibi san hakɛ u bɛ ta o de kama o u bɛ ta u b'a fɔ min ma ko mandat u bɛ sigi de san duuru député tali ye san duuru fo san duuru Eh, ne hakili la ni député mun tara mm. san duuru kɔnɔ mm-hmm. n'i sera k'i ka baara kɛ a kɛcogo la mm-hmm. en tout cas sɛbɛnw ye minnu yira mm-hmm. parce que n'i y'a jateminɛ assemblée eh, wasabulon sɛbɛnw a dɔ fɛsɛfɛsɛlen don an yɛrɛ ka jamana sariyasunba kɔrɔ n'a fɔra ko constitution a dɔw baara dɔw fɛsɛfɛsɛlen b'o kɔnɔ baara dɔw fɛsɛfɛsɛlen bɛ u yɛrɛ ka eh, sɛbɛn sɛbɛn kɔnɔ u b'a ko règlement intérieur i y'a faamu donc n'i sera k'o fɛnw bɛɛ timɛ a ka kan ka kɛ cogo min na n'i sera ka kow bɔ a sira fɛ a ka ca a la fɛ ni kalafili kɛra tuguni eh, minnu ye danaya d'i kan u tila ka danaya d'i kan siɲɛ wɛrɛ o o ye tiɲɛ i y'a faamu dɔw kɛra dɔw kɛra wasaden ye san mugan ni kɔ an ka jamana kɔnɔ yan san duuru san duuru u bɛ taa kɛlɛ ma k'u ka ko la wɔyɔ ma k'u ka ko la m'a dɔn n'i y'a faamu voilà dɔw fana bɛ yen olu ta ye olu da u b'a ko mandat kelen ni ye mandat kelen n'i ma baara k'a kɛcogo la ni segin kɛra kalafili kan e ko k'i ye i kan ka baara kɛ cogo min na i kan ka mɔgɔw lafaamuya u lakodɔn k'a fɔ i kɔni tɛ yen k'a fɔ i bɛ yen dɔrɔn ten i bɛ yen i ka baara kama ani jamana kunkankow fana kama n'i y'o baara kɛ a ɲɛma n hakili la hali ni kalafili kɛra siɲɛ tan i bɛ taa siɲɛ tan ne ka faamuya cogo kɔni y'o de ye ayiwa eh, mangali tarawele n'i ye wasabulon ta k'a lajɛ eh, i n'a fɔ a bɛ anw ka jamana kɔnɔ cogo min na demokarasi jamanaw mm-hmm. eh, a bɛ o fɛnɛ kɔnɔ o cogoya kelen na mm-hmm. nka anw ta ani faransi ta u bɛɛ cogoya kelen don wa bari an y'a ye k'a fɔ wasabulon dɔw bɛ jamana dɔw kan minnu yɛrɛ ni u bɛ se ka sugantili kɛ k'a fɔ premier ministre yɛrɛ ka bɔ wasabulon kɔnɔna na Eh, o ni anw tɔw cogoya walima eh, wasabulon yɛrɛ bɛɛ lajɛlen a sigicogo ye kelen wa diɲɛ kɔnɔ demokarasi la eh, en fait dugu n'i ye kow jateminɛ dɔɔnin yɔrɔw bɛɛ n'a ah, yɔrɔ bɛɛ n'a ah, tiɲɛw tiɲɛw tɛ kelen yɔrɔ bɛɛ mhm. n b'a fɔ cogo min na mhm. fɛn dɔ bɛ se ka kɛ tiɲɛ ye yan mhm. an ka dugu la bi mais jamana wɛrɛ la i b'a sɔrɔ sɔsɔli bɛ se ka don a ko la
Eh, donc o hukumu kɔnɔna na jamana bɛɛ n'a ka eh, tiɲɛw don o ye tiɲɛ an fɛ yan mali la wasabulon kelen de bɛ yen wasabulon kelen de bɛ yen donc mais i ye faransi i ye faransi ka misali mun fɔ sisan faransi olu ka wasabulon ye bon fila de ye Ba- dɔ- bon kelen bɛ yen a bɛ fɔ o ma ko assemblée nationale i y'a faamu o jama ka ca kosɛbɛ wasadenw ka ca bon o ye bon fɔlɔ ye bon filanan a bɛ fɔ o ma ko sénat olu man ca kosɛbɛ olu ni assemblée tɛ olu jama olu jama tɛ assemblée bɔ nka hali mali fɛ yan an fɛ yan ni premier ministre ma baara kɛ a kɛcogo la a ka kan wasaden minnu bɛ yen n'u fɛ a ka baara bila a ka kan u k'a ɲinin a fɛ a ka baara bila nka a fana kɛcogo de b'a la tɛmɛsira de bɛ yen sɛbɛn bɛ minnu yira parce que ni u ma jɛn ni premier ministre ka baara kɛcogo ye u bɛ sɛbɛn don ni sɛbɛn donna u bɛ fɔ ko aa i ka baara an ma jɛn n'a ye o bɛ baara taabolo ma an kun minɛ parce que nin ni nin bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ a man kan o kɔni an ni fanga ye kan kelen ye o an ni fanga tɛ kan kelen ye o ne hakili la mun ka gɛlɛn jamana kɔnɔ jamana taabolo ɲuman bɛɛ kan k'o de ɲini n'a yɛrɛ ɲɛ b'a la ko jamana tɛ ka taa taabolo ɲuman na a ka kan a ka dankari o la majorité ko t'o la opposition ne ka ne ka ne ka faso ne ka ne ka malien en tant que malien ne bɛ ko faamu cogo min na n b'a faamu ten de donc o ko hukumu kɔnɔna na ɛɛ ni wasadenw ma jɛn ni baara taabolo ye jamana jamana jamana ka ɲɛtaga la n'u ko k'u bɛ premier ministre ka fanga bila o droit b'u bolo a yamaruya b'u bolo an ka mali kɔnɔ yan a bɛ Faransi cogo min na o droit kelen bɛ an fana ka wasadenw bolo yan hakili la a ko yɛrɛ delila ka tɛmɛ yɛrɛ o kɛra yan a ka kɛ hakili la premier ministre yɛrɛ ye walan bila a ye walan sɛmɛ san ba fila ani tan voilà ni n ma fili a ko dɔ kɛra premier ministre ye walan sɛmɛ a fɔ ko bon a ma se a ka se vote la donc hakili la jamana bɛɛ n'a ka tiɲɛw don n b'a fɔ cogo min na yɔrɔ dɔw bɛ yen wasabulon na wasaden kelenw de bɛ yen u ni bon bon fila tɛ yen quoi bon kelen de bɛ yen comme Mali bɛ cogo min na nka jamana dɔw ka wasabulon dɔw yɛrɛ de bɛ premier ministre choisi u yɛrɛ cɛ la ka dɔ ta k'o kɛ jamana marabolo ɲɛmɔgɔ ye walima an b'a fɔ min ma ko premier ministre o bɛ kɛ parce que n ye mun f'i ye n ko jamana euh, fɛnw tɛ a tiɲɛw tɛ kelen ye quoi mhm. fanga bolicogo tɛ kelen ye mhm. jamanaw la hein mhm. fanga bolicogo tɛ kelen ye danfaraw b'u ni ɲɔgɔn cɛ danfaraw b'u ni ɲɔgɔn cɛ n'i y'a jateminɛ n'i ye ameriki jateminɛ olu ye olu ye démocratie ba ye a fɔ ko démocratie ba don yen olu ka wasabulon wasadenw euh, fanga u ka fanga ka bon tellement que place bɛ place la jamana kɔnɔ pour que président ka mɔgɔw suganti k'u bila yen f'i ka taga wasa wasa wasadenw k'i sɛgɛsɛgɛ fɔlɔ k'i ɲininka o de bɛ ameriki hali bi o de bɛ yen walasa i ka jɔyɔrɔ dɔ sɔrɔ jamana kɔnɔ o de bɛ yen minisiri tɛ président ka minisiriw bɛɛ bɛ tɛmɛ sɛgɛsɛgɛli bɛ k'u kan k'a fɔ est ce que u ni minisiriya ka kan e ka na ɲininkali busanmisɛn gwan i la wasadenw k'i ɲininka n'u jɛnna n'a ye tuma min na n'u ko ko ɔhɔn an sɔnna i ka minisiriya bɛ sɔrɔ ka confirmer i y'a faamu o jɔyɔrɔ o n'a jɔyɔrɔ jɔyɔrɔ wɛrɛ bɛ yen mun tɛ minisiriya dɔ ye parce que jamana eh, bon bonba dɔw bɛ yen mhm. eh, eh, baara yɔrɔba dɔw bɛ yen mhm. minnu tɛ se ka di bɛɛ ma f'i ka sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn k'i ye mɔgɔ ladiri ye mhm. olu olu olu i bilalen kunna a bɛ komi wari bon min bɛ yen trésor ɲɛmɔgɔba yen ou bien u ka service de renseignement ɲɛmɔgɔba han olu tɛ se ka sigi ni président k'a b'i sigi hali n'i ni président ka di hali ni aw bɛ si ɲɔgɔn fɛ dilan kelen kan a tɛ se k'i sigi ten f'i ka taa wasadenw wasadenw f'i ka taa u k'i ɲininka u k'i u ka sɛgɛsɛgɛli k'i kan n'u y'a mɛn k'a fɔ k'i ye ko kɛ mun man kan u tɛ sɔn n'u ko k'i k'u tɛ k'i tɛ k'a ye i tɛ k'a ye donc eh, jamana bɛɛ n'a a to- a fa- a- a- a ka jamana bɛɛ n'a a- a baara kɛcogo don Mhm, ka falen don voilà Ɔ, angleterre sisan Awɔ. olu ye olu ye masaya de bɛ yen a tɛ komi an ka démocratie don nka masaya de masa masamuso de bɛ yen Mhm. angleterre i y'a faamu yen ni ni kalafili kɛra Mhm. eh, minnu ka wasadenw ka ca wasabulon kɔnɔ olu de bɛ premier ministre sigi angleterre angleterre o de bɛ yen u b'a fɔ royaume uni sinon angleterre fana ye a danfara de ye angleterre bɛ yen écosse bɛ yen eh, irlande bɛ yen a bɛɛ pays de galles a bɛɛ eh, eh, a bɛɛ a bɛɛ bɛ a bɛɛ bɛ don ɲɔgɔn na ka kɛ jamana kelen de ye u b'a fɔ grande bretagne masamuso de t'o bɛɛ masamuso de b'u kunna donc yen fɛ ni kalafili kɛra minnu ka mɔgɔ minnu ka mɔgɔ sugandira wasabulon na olu de bɛ premier ministre sigi ten de don o y'olu ta kɛcogo ye voilà donc i tɛ se ka fɛn bɛɛ don ɲɔgɔn na o tɛ se ka fɛn bɛɛ don bɛɛ n'i ka jamana de don nka mangali e bɔra sisan ka kuma dɔ f'i ka kuma kɔnɔna na mhm. min ye lamerikɛnw ta ye mhm. ka fɔ jɔyɔrɔ dɔ bɛna kalifa i la k'i wele ka na i sɛgɛsɛgɛ dalakan na mhm. nin bɛ se ka kɛ copier coller ka na anw yɛrɛ fana fɛ yan nɔ dɛ ah, hakili la minnu bi ɛɛ minnu bi fanga parce que an bi an bɛ waati min na sisan mhm. n b'a dɔn k'a fɔ a mɛnna a bɛ fɔ a bɛ k'a fɔ ko jamana sariya sunba kan ka yɛlɛma constitution n b'a fɔ ko constitution mhm. hakili la n'o constitution bɛ falen mhm. an bɛ se ka miiriya ta jamana wɛrɛ la k'a lajɛ fɛn minnu kɛra olu fɛ yen mm-hmm. n'a a fɛn bɛ se ka kɛ an fɛ yan mm-hmm. n'a ɲuman bɛ se ka las'an ma mm-hmm. n ye lamerikɛnw ka eh, misali mun di n ka kuma daminɛ na n ye seku amadu ka diina ɲɛf'i ye n y'a f'i ye n ko batu mawdo tun bɛ yen o ye jɛkuluba ye mun tun bi kuma Seku Amadu yɛrɛ ka n'a tun fɛ ka sariya mun boli mhm. batumɔdɔ eh, eh, wasaden ninnu mhm. minnu tun bɛ batumɔdɔ kɔnɔ mhm. amerikɛn jamana ye mun ɲɔgɔn kɛ a droit tun b'olu bolo a droit tun b'olu bolo Seku Amadu tun tɛ se ka mɔgɔ dɔw sigi yɔrɔ dɔw ɲɛmɔgɔya la n'olu ma jɛn n'a ye i y'a faamu o tɛmɛna an ka jamana kɔnɔ yan voilà province ba ninnu ɲɛmɔgɔ minnu tun bɛ kɛlɛkuntigibaw mhm. ani eh, eh, bolofaraba minnu tun bɛ jamana kɔnɔ mhm. n'i kan ka sigi ɲɛmɔgɔya la mhm. gouverneur walima préfet f'olu ka fo batumɔdɔ k'a fɔ k'u jɛnna n'a ye u bɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ u yɛrɛ bɛ se ka mɔgɔ proposer o tigi place la k'a fɔ nin tɛ se an bɛ fɛ ka karisa de bila nɔ na o de tun bɛ kɛ o de tun bɛ latilen fana
ka foli lase aw bɛɛ lajɛlen ma nin waati in na aw bɛ ka mi-temps citoyen de lajɛ nin ye jɛmukan kura ye min bilalen don sen kan teleɲɛta yɛrɛ jabarani so fɛ ka kɛɲɛ ni jɛkulu min bɛ anw ka jamana kɔnɔ ni a bɛ f'a ma association pour la promotion de la citoyenneté et des droits humains nin ye jɛkuluba ye min sigilen don anw ka jamana kɔnɔ adamadenya yɛrɛ walima fasoden ɲuman yɛrɛ o kanu bɛ se ka na anw dusukun na cogo min na ka tila ka ɲɛsin kɛ adamaden yɛrɛ ka hakɛ a bɛ se ka latɔpɔtɔ cogo min na nin kuluba in ka wulikajɔ bɛnnen don o ma jɛmukan kura walima jɛmukan bilalen don sen kan teleɲɛta jabarani so sanfɛ kari o kari nin waati kelen na jɛmukan in bɛ latɛmɛ bi an ka maa welelen mangal tarawele an bɛ ka kuma wasabulon jɔyɔrɔ min b'a la jamana kɔnɔna na a fanga bɛ se ka kɛ mun ye a ka cɛsiriw bɛ se ka kɛ mun ye ninnu bɛɛ lajɛlen de ye masala ye an ni mangal tarawele an bɛ ka min walawala ɲɔgɔn fɛ mangal tarawele n'i ye wasabulon ta k'a lajɛ euh, est ce que fanga bɛ wasabulon na wa a ka se ka euh, koba dɔ kɛ jamana kɔnɔ o cogoya kelen fana na n'i ye wasabulon ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ fanga fana bɛrɛ t'a la bari euh, u b'a fɔ min ma ko dissolution de l'assemblée jamana ɲɛmɔgɔ waati waati y'a diya a bɛ se ka wasabulon fana kɛ pɔgɔpɔgɔ eh, o fana tɛ a fanga fɛngɛ yɔrɔ dɔ fana an ka jamana kɔnɔna na wa ayiwa ni maa ko k'e k'i da don a la k'a fɔ fanga bɛ wasabulon bolo ani a dɛsɛ yɔrɔ i bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ o la. Eh, ne ka faamuyali cogo la yan eh, mhm. ne hakili la fangaba de b'an ka wasabulon na. fanga b'a la fanga b'a la hakili la mali la nka fiɲɛ fiɲɛ bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na ni fanga yɛrɛ dir'i ma n'i ma se k'a la a fanga boli a boli cogo la fiɲɛ bɛ se ka don fanga la ne hakili la kɔni o de si n'o tɛ ne ma foyi ye an ka sɛbɛnw kɔnɔ mun b'a fɔ k'a fɔ ko eh, wasadenw bɛ mafiɲɛya mhm. fanga fɛ parce que i ye misali mun di sisan mhm. i ye tiɲɛ fɔ président bɛ se ka wuli mhm. k'a fɔ ko a assemblée a bɛ assemblée bɔ yen ka ka segin bɛ kɛ kalafili kan bɛɛ ka taa so o tɛmɛna o kɛra yan o ka tɛmɛ o o kɛra mali la yan o kɛra yan ka tɛmɛ fɛn na troisième république daminɛ na président Alpha delila ka assemblée ka ka assemblée dissous o kɛra yan ka tɛmɛ i y'a faamu mais u b'a fɔ cogo min na tubabu b'a fɔ cogo min na o bɛ komi muru a bɛ tigɛli kɛ fan fila fɛ da fila da fila parce que n'i y'a kɛ n'a ma ɲɛ i bolo i ni i ti fɛ ni minnu ka baara kɛ olu de bɛ se ka na wasabulon kɔnɔ o fana kɛra misali la jamana wɛrɛ la mun ti mali ye a président dɔ delila n t'a tɔgɔ fɔ a kɛra faransi président dɔ wulila dɔrɔn don la ko parce que k'a ni assemblée mɔgɔw tɛ ka bɛn wasabulon a ye assemblée gɛn ka assemblée dissous nka segin kɛlen élection kan mhm. a ti fɛ a ni minnu ka baara kɛ olu de nana fanga la donc wajibi a y'olu ka ɲɛmɔgɔ kɛ premier ministre ye o assemblée tɛna ci bilen o la voilà donc o de don donc o de kama an b'a fɔ misali la a bɛ ko muru bɛ tigɛli kɛ fan fila mhm, mhm. risque de don ni pour que président k'a kɛ f'i ka d'i yɛrɛ la n'i dalen t'i yɛrɛ la n'i y'a kɛ a bɛ k'i bolo baara ye a bɛ k'i bolo baara ye an ka o b'a jira k'a fɔ fanga bɛ an ka assemblée a fangaba de b'a la fangaba de b'a la n ye dɔw n ye dɔw n sera dɔw ma o ye kalafili o ye sariya sariya dɔrɔn tali n da sera o dɔrɔn de ma o mais n'i y'a sɛgɛsɛgɛ u bɛ se k'a mɛn bi k'a fɔ ko minisiri dɔ bɛ yen k'a fɔ minisiri dɔ ko ko bon k'ale ka programme ye nin miliyari hakɛ de ye ou bien nin miliyɔn hakɛ de don u ye nin wari musaka hakɛ don projet la yɔrɔ dɔ la a ka droit b'u bolo ka taa sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a lajɛ minisiri ye mun fɔ est ce que a baara bɛ ka kɛ est ce que a fɔra ko minɛn mun kan ka san est ce que a minɛnw sanna minɛn minnu sanna est ce que a minɛnw ka ɲi u b'a ko commission d'enquête commission d'enquête o droit bɛ wasa wasadenw bolo waati bɛɛ u bɛ se ka wuli k'a sigi ka taa sɛgɛsɛgɛli kɛ jamana taabolo jamana fanga bolicogo la n'u ma ni fiɲɛ mun bɛ n'u ma mun faamu droit b'u bolo ka taa sɛgɛsɛgɛli kɛ ka faamuyali sɔrɔ a la i y'a faamu ka ko ɲɛɲini ka ko ɲɛɲini voilà ka tɛmɛ o tɛmɛnen ka bɔ yen u b'a fɔ o ma ko mission d'information ka wuli dɔrɔn k'a fɔ parce que an b'a dɔn bi an bɛɛ b'a dɔn mali gɛlɛya b'an ka jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an yɛrɛ ka an yɛrɛ bɛ bɔ yɔrɔ min na camancɛ mali camancɛ yanfan n'o ye segu mara ni mɔti maraw ye u b'a fɔ ko eh, jamana ma lakana ka ɲɛ o yɔrɔ ninnu na u bɛ se ka wuli bi ka taa an bɛ taa mission d'information kɛ ka taa malidenw ɲininka yen kow bɛ ka kɛ cogo jumɛn u yɛrɛ hakilila ta ye jumɛn ye bi mun bɛ ko mun bɛ senna wasaden bɛ se k'o kɛ ka sɔrɔ hali n'e tɛ mɔti wasaden walima n'i tɛ segu wasaden eh, mɔti ni n'i donna wasaden wasabulon kɔnɔ ka ban i ti mɔti wasaden bilen o o banna o e tɛ sikaso wasaden non non o b'a fɔ cogo min na i tɛ kulukoro wasaden voilà i ka i bɛ yen jamana de kama i bɛ yen mali de kama
ni wasaden taara ka ban voilà i taara jamana bɛɛ de voilà i taara jamana bɛɛ de a ka kan i yɛrɛ i bɛ bɔ yɔrɔ min na ni gɛlɛya min bɛ yen i ka se ka a kuma lase mais i ma taa olu olu tɛ se k'i bɔ yen bilen o ten o i tɛ olu ka ciden ye bilen o e jamana ka ciden de ye bari i y'a faamuya awɔ n y'a faamuya voilà ayiwa eh, mangal tarawele ne bɛ fɛ ka ɲininkali min tɛnku o la mhm. o de ye n'i ye wasabulon ta k'a lajɛ mhm. eh, a sigicogo bɛ cogo jumɛn na n'i ye a lajɛ i b'a ye k'a fɔ ɲɛmɔgɔ b'a la mhm. eh, kulukulu sigilen don a kɔnɔ an b'a fɔ minnu ma commission olu baaraw bɛ boloda cogo di ni aw donna wasa wasadenw mana bila wasabulon kɔnɔna na u yɛrɛ de bɛ jateminɛ kɛ ka ninnu baaraw bila sen kan sa wa walima a kisa bɛ cogo di
Bon ɛɛ bakuruba la parce que n'i ko k'i bɛ don ka bɛɛ fɛsɛfɛsɛ aa un an bɛ sɔn an bɛ sɔn ka mɛn a kuma la dɔɔnin, an bɛ mɛn kuma la, mais bakuruba la, unhun, ni ɛɛ wasa wasabulon mana sigi, unhun, ɛɛ u bɛ u bɛ u bɛ jɛkulu jɛkulu dɔ bila sen kan, unhun, min ka kɔrɔ ni bɛɛ ye, unhun, o bɛ sigi o de bɛ o de bɛ k'a a ɲɛmɔgɔ ye, unhun, ani bɛɛ ka kɔrɔ ni minnu ye, unhun, fila minnu bɛɛ ka kɔrɔ ni minnu fila ye, unhun, donc a bɛ komi mɔgɔ saba olu de bɛ sigi, unhun, maintenant bureau bɛ sigi u b'a fɔ u bɛ bureau sigi par exemple pour que ɲɛmɔgɔ ka se ka sɔrɔ wasabulon na ni ɲɛmɔgɔ sigira tuma min na o bɛ kɛ baara fɔlɔ ye o bɛ kɛ baara fɔlɔ ye ni ɲɛmɔgɔ mana sigi tuma min na ɲɛmɔgɔ dankanw fana bɛ sigi n'i y'an ka sɛbɛnw jateminɛ ni n ma fili ɲɛmɔgɔ dankan tan de bɛ yen min bɛ fara président kan ɲɛmɔgɔba yɛrɛ kan ani u b'a fɔ minnu ma ko secrétaire parlementaire olu fana ye olu fana ye tan de ye ani questeur minnu bi wariko ni fɛnw nafolo ko musaka ko ninnu minnu bi olu ɲɛnabɔ olu y'a f'olu ma ko questeur olu bɛ sigi bureau la bureau mana sigi président bi sigi de san duuru i y'a faamu tɔ ninnu minnu bɛ yen n'o ye président ɲɛmɔgɔw ka dankan minnu bɛ yen olu ka olu ka mandat bɛ kɔsegin san o san a bɛ falen san o san a bɛ falen a bɛ falen a bɛ se ka kɛ u tila ka taa tuguni a bɛ se ka kɛ fana mɔgɔ wɛrɛ bɛ se ka ta o place la i y'a faamu mais san o san normalement olu ka fɛn olu ka segin bɛ k'olu ka mandat kan fo ka san duuru dafa n'olu sigira u bɛ commissionw sigi mais n bɛ fɛ ka mun fɔ ɲɛmɔgɔ dankan minnu ni secrétaire parlementaire minnu kan ka sigi olu bɛ sigi ka eh, wasabulon yɛrɛ wasadenw tilancogo jateminɛ k'a jateminɛ parti minnu ye parti minnu jama ka ca minnu jama man ca mais fɛɛrɛ ka tigɛ pour que bɛɛ ka se ka jɔyɔrɔ dɔ sɔrɔ c'est très important nin de bɛ bila sen kan voilà o de bɛ bila sen kan pour que bɛɛ ka se ka jɔyɔrɔ sɔrɔ k'a fɔ ko parce que ne ye député kelen de bɛ n bolo bɛ député fila de bɛ n bolo an ka parti ye député kelen de sɔrɔ voilà da an da tɛ foyi la an kɔni bɛ an sigi yen dɔrɔn o ko o ko tɛ o ko tɛ u b'a fɔ jɛ ka baara don voilà jɛ ka baara il faut que bɛɛ ka se ka sigi ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o tɛmɛnen ka bɔ yen i ye commission ko fɔ commission bɛ sigi o ye baarakɛjɛkuluw de ye commission bɛ sigi commission n'i ye commission ninnu jateminɛ n'i y'u yɛrɛ tilancogo jateminɛ a bɛ komi minisirisow mhm. bɛ tilan nɛmɛ cogo min na mhm. jamana kɔnɔ parce que commission bɛɛ bɛ sigi k'i ɲɛsin fɛn dɔ ma
jamana lahalaya voilà misali la mhm.
commission dɔ bɛ yen u ka baara tɛ foyi ye kiriko o kiriko mana wuli ou bien kiri sɛbɛn o kiri sɛbɛn mun bɛ yen tribunal baara ni fɛn ninnu sariyaso baara ninnu olu ka commission u y'u ɲɛsin o dɔrɔn de ma commission dɔ bɛ yen an ni jamana wɛrɛ ɲɔgɔn cɛ eh, baara minnu ma ɲɔgɔn cɛ walima maliden minnu bɛ kɔ kan olu ka baara o commission fana bɛ yen misali la ainsi de suite dɔw bɛ yen olu ɲɛsinnen bɛ sɛnɛkɛlaw ma dɔw bɛ yen olu ɲɛsinnen bɛ eh, jago jagokow ma ah, ani ba- ani baarako donc ni eh, ni wasa ni sariya sɛbɛnw labɛnna parce que n ye mun f'i ye kuma daminɛ na ni sariya sɛbɛn labɛnna sariya sɛbɛn bɛ se ka labɛn ni sira fila ye sira fɔlɔ ye o ye minisiriw ka sira ye olu bɛ olu de ka teli ka d'ailleurs ka sariya sɛbɛnw labɛn k'a ci wasabulon na filanan o ye wasaden minnu yɛrɛ bɛ wasabulon kɔnɔ droit b'u bolo u ka sariya sɛbɛn labɛn
proposition de voilà e bɛ se k'a fɔ en tant que i ye wasaden de ye a nin ko bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ a man kan ne bɛ fɛ sariya ka ta nin ko kan n'a taara n bɛ fɛ ni mɔgɔ min y'a ko sɔsɔ a ka ɲangi nin ɲangili la i b'a labɛn i b'a ci commission na i y'a faamu ni sɛbɛnw cira commission na a ka kɛ kiriko kiriko sɛbɛn ye san kiriko sariya ye a bɛ ci commission mun bɛ yen minnu minnu ka minnu ɲɛsinnen bɛ kiriko ma olu bɛ baara kɛ n ye mun f'i ye ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka minisiri wele ka dɔnnikɛlaw wele a ko kan ka fɛnw bɛɛ fɛsɛfɛsɛ ka bɛn k'a lajɛ ni fɛn bɛ se ka fara a kan walima ni fɛn ni a bɛ cogo min na n'a man ɲi ni fɛn bɛ se ka fara kan ou bien ni fɛn bɛ se ka bɔ a la parce que fɛn min b'a la a ka ca o fana bɛ se ka kɛ o a bɛ se ka kuma ka fɛn caman fara kiri sɛbɛn kɔnɔ k'a sɔrɔ o bɛɛ kun tɛ an bɛ se ka dan bakuruba kelen fila saba an bɛ se ka dan o ma donc olu b'o jateminɛ k'o fɛsɛfɛsɛ k'o bɔ ɲɔgɔn na ka sɔrɔ ka labɛn ka taa n'a ye u b'a fɔ o ma ko plénière a bɛ vote bɛ taa k'o de la vote bɛ taa k'o de kan donc ni mɔgɔw jɛnna n'a ye sɛbɛn bɛ tɛmɛ n'u ma jɛn n'a ye fana sɛbɛn tɛ tɛmɛ donc o commission ninnu kɔnɔ ɛɛ minnu ni fanga bɛ kan kelen fɔ olu bɛ ka olu bɛ ka a commission sugu la minnu ni fanga fana tɛ kan kelen fɔ olu fana wajibi u fana bɛ k'a commission na alhamdulilayi donc bɛɛ mɔgɔw bilalen t'u dan ma assemblée kɔnɔ wasabulon kɔnɔ alhamdulilayi mangal tarawele an bɛ i fo k'i waleɲuman dɔn e min sɔnna k'an ka wele jaabi bi ka na jɛmukan kɛnɛ kan ni an b'a fɔ a ma mi-temps citoyenne fasoden ɲumanya walima faso yɛrɛ cakɛ bondaso cakɛ bondaso minnu bɛ jamana kɔnɔ a bɛ se ka dɔn malidenw yɛrɛ fɛ cogo min na e ye ma hakili jigin caani ne ye kiri tigɛla ye an bɛ se ka fɔ ten tɔ cogo la i ye jɔyɔrɔ caman golo fa anw ka jamana kɔnɔ ha ka ja ka se mali yɛrɛ kɔkanna ma an bɛ foli lase i ma i min sɔnna k'an ka wele jaabi ka se ka na fɛsɛfɛsɛli walima walawalali kɛ min b'a to jamana kɔnɔdenw yɛrɛ bɛ se ka faamuyali sɔrɔ mali yɛrɛ wasabulon kan walima an b'a fɔ min ma nansarakan na assemblée nationale wa an b'a jigiya fana ka fɔ faamuyaliba sɔrɔla an ka ni barosigi in na an bɛ foli lase e ma k'a ɲini ala fɛ ala ka diɲɛ waati wɛrɛ don an ni aw bɛɛ lajɛlen garisɛgɛ la jɛmukan in a labɛnna projet foot express citoyen fɛ jɛkulu min bɛ anw ka jamana kɔnɔ ni a bɛ fɔ a ma association pour la promotion de la citoyenneté et des droits humains ka taa se danemark lasigidenso min bɛ anw ka jamana kɔnɔ u ka dɛmɛ famok olu ka bolodi ɲɔgɔn ma o de kɛra sababu ye ka ni jɛmukan in bila sen kan ni an b'a fɔ a ma mi-temps citoyen kari o kari jɛmukan min bɛ tɛmɛ tele ɲɛta yɛrɛ jabaraniso sanfɛ an b'a fɔ ala ka kari nata fara an si kan aw bɔra ka jɛmukan min lajɛ a hakilina ɲuman o bɔra apcdh ka projet foot citoyen express la a jukɔrɔma dondonba o ye danemark ambassade ale ni famok